Tá scoil uathúil i gColáiste na Rinne do dhaltaí óga, Scoil na Leanaí. Tugann sí deis do pháistí rang a cúig agus a sé bliain a chaitheamh i gcroílár Ghaeltacht na nDéise.
Tá sé tábhachtach do dhaoine óga a thuiscint chomh maith go bhfuil níos mó i gceist ná obair ranga don Ghaeilge, go mbaineann sé le ceol, le drámaíocht, le scéalaíocht, le hamhránaíocht freisin.
Tá sé an-thábhachtach dúinn timpeallacht sábháilte cosúil leis an mbaile a chur ar fáil don pháiste anseo.
Is breá le scoláirí bheith ag foghlaim rudaí nua agus dar ndú tá dúshlán ann dóibh sa chultúr ach is féidir leo spórt agus craic a bhaint as. Nuair a bhíonn páistí sona sásta éireoidh go hiontach leo agus tagann an fhoghlaim, líofacht agus scileanna nua go héasca chucu. Anseo ag Scoil na Leanaí bíonn na daltaí tumtha sa Ghaelainn agus sa chultúr de ló is d'oíche, le foireann dhíograiseach, múinteoirí agus cinnirí mórthimpeall orthu i gcónaí. Stiúrthóir Húlaí is ea Mary Uí Fhlannchadha agus tá cáil uirthi ar fud an domhain mar cheoltóir. Tá an t-ádh linn go bhfuil sí sásta a gcuid scileanna a roinnt linn agus a leithéidí Húlaí a bhunú. sé sin, na páistí a thabhairt le chéile tríd an gceol, amhránaíocht agus drámaíocht.
Tugann Húlaí deis iontach do scoláirí blaiseadh den gcultúr a fháil. Is aoibhinn linn an Húlaí le Mary agus bíonn an-spórt go deo againn.
Thug Húlaí deis dos na páistí óga a bheith ag plé le muintir na háite, daoine go bhfuil buanna acu sa cheol, san amhránaíocht agus sa drámaíocht agus ba dheis é sin chun dul i dtaithí na Gaelainne agus cultúr na Gaelainne. Glacaimid páirt i gCoirm Gael Linn i mBleá Cliath agus bíonn na daltaí ag súil go mór leis. Deis iontach atá ann dos na daltaí dul ar stáitse agus a bheith ag meascadh le scoileanna eile. chíonn siad an Ghaelainn, an cultúr agus an ceol go léir meascaithe le chéile. Bíonn deis ag gach scoláire rince, ceol, amhránaíocht agus drámaíocht a dhéanamh.
D'fhoghlaim mé rince agus tá sé ar fheabhas. Taitníonn sé go mór liom an fheadóg mhór a sheinnt agus tá na múinteoirí thar barr. Is breá liom an dul chun cinn a fheiscint agus na páistí ag foghlaim scileanna nua. Tugann an cúrsa seo deis dos na scoláirí aithne níos leithne a chur ar an nGaeilge agus go dtuigeann siad go bhfuil cultúr agus traidisiún taobh thiar den nGaeilge a théann i bhfad siar. Feictear dúinn go dtagann forbairt ar na daltaí tríd an húlaí. Cuirtear an síol, an grá don chultúr, agus beidh torthaí ann fad a saoil. Ón uair a tháinig mé go dtí Scoil na Leanaí tá níos mó muinín agam agus táim an-compordach anois.
Tá an-chuid cairde nua déanta agam anois ó gach áit in Éirinn. Tá ag éirí go hiontach liom le m'obair scoile. Tá feabhas an-mhór ar mo chuid Gaelainne. Tá an-chuid foghlamtha agam.
Níor cheap mé go mbeinn ábalta labhairt le mo chairde i nGaelainn agus fós spórt a bheith againn. Tugann Bliain i Scoil na Leanaí an-chuid dos na páistí. bliain scoile ach mórchuid leis. Tugann siad leo an Ghaelainn agus gach a bhaineann léi, an ceol, an cultúr, spóirt is spraoi agus dar ndóigh cuimhní iontacha ón nGaeltacht. Tugann sé deis do scoláirí tuiscint níos iomláine a fháil sa nGaeilge agus cultúr na hÉireann agus leis sin beidh meas níos fearr acu ar an nGaeilge.
Tar chugainn agus cuirfear na múrtha fáilte romhat.